iji nwee ike ibi ogologo ndụ etu chi anyị siri deere anyị etu ọ dị ndụmọdụ ị na-akpachapụrụ ahụike anyị anya bụ nke na-agbagwoju anya ọtụtụ oge ọ na-esi ike ịmacha nke kacha mma maka ahụike anyị imerime ndị mmadụ na-agbarapụ ụzọ ịkpachapụrụ ndụ na ahụike ha anya n'ihi na o nweghị ụzọ e si gaa Arọ dị nso N'ụwa gbaa gburugburu, ọnọdụ ahụike ndị mmadụ na-agawanye n'iru ịpịtọsị apịtọ nke gosipụtara na a ka na-ekwu na ọrịa ezughị oke nke dara ibi wee na-eto afọ. Ọnọdụ ahụike a na-apịtọsị n'ike n'ike na-ewedata ọnọdụ ndụ zuru oke ma na-abawanyekwa ọrịa ndị na-adịghị ala ala bụ nke ọ bụ ụdị obibi ndụ anyị na-ebute nke gụnyere ọrịa obi dị iche iche, ọrịa ọbara mgbali elu, ọrịa mamịrị na-ebido n'agadi, ọrịa ọkpụkpụ bụ arthritis na ọrịa kansa ọ bụ eziokwu na agaghị egbochinwu ọrịa na nsogbu ahụike dum n'ihi na ọ bụghị ha dum bụ etu esi ebi ndụ na-akpata ha mana ka o sina dị ịkpachapụrụ ahụike anyị anya na-enyere aka n'ebe ọ dị ukwuu ime ka anyị bie ogologo ndụ nke jupụtara na ahụ isi ike ọ bụ nke a mere anyị ji rịa ugwu asaa ma maakwa mmiri asaa ịga kpọta ndị ọrụ ahụike mụ na ha nọ ebe a taa ka anyị tụlekene ihe ndị a tụrụ anya n'aka anyị iji wee bie ndụ zuru oke na ahụike ehihie ọma ndị ọma m ji eme ọnụ ọ bụ n'oge mmemme okwu a kpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ ugbu a onye nhazi ka bụkwa m Dominica Ogechukwu Onyia wee na-asị gị kwudebekwa nso ka i si emebu na mbụ ndị mụ na ha nọ ebe a itinye ọnụ n'okwu taa bụ n'aka ekpe m nwaada Cynthia Akpaka nwaada Cynthia bụ onye ọrụ ahụike n'ụlọ ọrụ arc nke dị n'Enugu nwaada Cynthia biko kene ọhaneze na-ege ntị ọhaneze na-ege ntị ekele m unu n'aka nri m bụ maazị Emmanuel Osuji maazị Osuji bụ onye ọrụ ahụike na mpaghara South East anyị maazị Emmanuel biko kene ọhaneze na-ege ntị ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu
ka m bido n'ebe ị nọ nwaada akpaka Kedu ụzọ esi akpachapụrụ ahụike anyị anya? Na mbụ, e nwere ọtụtụ ụzọ esi akpachapụrụ ahụike anyị anya. Otu o si dị ugbu a, e nwere ọtụtụ ọrịa dị iche iche and ụzọ a ga-esi kpachapụrụ ahụike anyị anya wụ site n'ịmata otu ahụ gị dị. E nwere ihe ndị bekee na-akpọ system. sistem onye ọbụla dị n'ụdị n'ụdị ọ dị n'iche n'iche o nwere ihe mmadụ ga-eme ya adị ya mma n'ahụ ma onye ọzọ mee ya ọ gaghị adị ya mma nwekwa ụdịka ihe mmadụ nwere ike rie ọ dịrị ya mma n'ahụ ma onye ọzọ rie ya ọ gaghị adịrị ya mma n'ahụ ya mere ọ dị mkpa na onye ọbụla letere onwe ya anya mara ihe na-adị ya mma n'ahụ ka ọ ga-abụ na ihe ọbụla ọ na-eme ọ ga-edo ya anya na ihe ahụ wụ ihe ga-adịrị ya mma n'ahụ ya na sistem nke ya na e nwere ụzọ dị iche iche mmadụ nwere ike shi leta onwe ya anya nke mbụ wụ na ihe ị na-eri ele ụdịka ihe ị na-eri ihe ị na-eri wụ nke mbụ n'ihi na ndị bekee sị na anyị wụ- we are what we eat anyị wụ ihe anyị na-eri na ihe ọbụla ị na-eri marakwa na otu ahụ otu ọbụla ọ dị ka ahụike gị ga-adị ọ bụrụ na ọ dị mma ị ga sistem gị ga- ahụike gị ga-adị mma ọ bụrụkwanụ na ọ dịghị mma ime ahụ gị agaghị adị mma etu ọ dị ugbu a no- normally a na-eche na ke ka m were ndị na-ese siga ndị na-aṅụ siga were mee ihe ịma atụ ndị na-aṅụ siga na onye na-ana aṅụ siga lee ya anya ọ ga-asị "Ọ- ekele dịrị chukwu na ana m aṅụ siga ọrịa ọbụla na-abịa ndị na-aṅụ siga ọ ga-emefu m ọ ga-emenwu m mana ọtụtụ oge anyị na-anọketecha ha nso and gị lezie anya gị nwa nọketere ha nso ga na-ekute ya na-ekuba ya karịa ha nwa n'onwe ha ṅụga ya ṅụga maka ọ na-adụ ha ṅụọ ya ha kupụ ya outside ha ewepụ ya ezi mana gị nwa ṅụọ ya gị take ya gị weba ya n'ime gị i kuru ya gị weba ya n'ime gị ụdịka ịnọ um, ihe m na-achọ ịkọwa wụ na ebe ị nọ environment ị nọ so na-akpata ihe na-arịa anyị n'ụbọchị nke taa so ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-elebara ihe anyị na-eri ụdịka ebe anyị na-anọ nke ndị bekee kpọrọ lifestyle otu e si ebi ndụ ọ dị mkpa ka anyị na-elebara ihe ndị a anya maka ihe ndị a so na ihe nwere ike ịkpata ọrịa dị iche iche ndewo nwada Cynthia i kwuru ọfụma ka m bịa nke gị maazị Emmanuel Osuji biko gịnị bụ ụra ụra wụ otu ihe dị mkpa iji hụ na mmadụ niile nwere ahụike ị na-ekwu ihe gbasara ụra ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ ana aghọta ya chineke kere mmadụ kere kee ụtụtụ kee abalị anyị gaa ọrụ n'ụtụtụ mee ihe ọbụla ị chọrọ ime abalị anyị alata i lee onwe gị anya ma ị chọrọ ihi ụra ma ị chọghị ihi ụra oge ahụ rukwa ọ ga-abịa ọ wụ mgbe ahụ na-ezu ike oke ọ wụ ihe ga-eme eme ị chọọ ihi oge ruo mgbe ị kwesịrị ihi ụra ụra ga-abịa ụra dịkwa na oke mkpa maka na anyị gaa ọrụ rụchaa ọrụ ma ọ chee oke echiche mechaa ihe dị iche iche ụbụrụ anyị nke ndị bekee na-akpọ brain enwere na ọtụtụ nsogbu or stress na bekee ya mere o ji dị mkpa ihi ụra gị hapụtụ isi gị ka o zuo ike ee ụbụrụ gị agaghị ịrahụ ụra dịka i ji arahụ because ọ na-adịkwa alert mana ọ ga-ehelp ahụ gị ya enwe ike nọjie

ị na-eme nke a ahụ ga na-esi gị ike mana ị hapụ ihi ụra maybe ị hapụ ya abalị abụọ ahụ gị ga-agbanwe ihe ndị i nwere ike ime ị ga-emeli ọzọ ya mere o ji dị mma ee anyị na-achụ ego anyị na-eme ihe ndị a niile mana a sị aghara ndụ kpa akụ onye ire rie ya Onye ọwụla ihe ọwụla ị na-eme jisie ike na-ewefụta oge na-arahụ ụra. Ndewo. Ndewo.
A ka m nọkwa n'ebe ị nọ mgbe ị na-ekwu okwu ị sị onye ọbụla na-ewepụta oge na-ehi ụra mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihi ụra na-ahịa ahụ o nwere ike ha chọrọ ihi ụra mana ya bụ ụra ekweghị abịa kedu ihe ị nwere ịgwa ndị dị otu a onye ọbụla chọrọ ihi ụra mana ụra ekweghị abịa o nwere ike ịbụ na o nwere ihe na-akpagbu ya ọ na-eche oke echiche dịka mụ onwe nọ n'ebe a enwere m ike iche iche echiche sometimes ụra ga-abịa mana m chọọ ihi ụra ama m otu m ga-esi mee hapụ ụbụrụ m iche ihe ọbụla so ya wụ ma oke echiche na-eme ha mgbe o ruru oge ihi ụra ha hapụtụ echiche Ụra ekweghị abịa, ha si ebe ahụ ha nọ na-eche echiche pụọ gagharịa ma ọ wụ ime ụlọ or lee TV hụtụ ihe ọzọ ga-eme obi ha pụọ na ihe ha na-eche ọ wụkwanụ ma o nweghị ihe ị na-eche mana ụra ekweghị abịa o nweghị ihe na-akpagbu gị ụra ekweghị abịa onye ahụ gbalịa hụ ndị ọkachamara na ahụike ka ha kọwaala ya ihe na-eme ya ma gosikwa ya ụzọ ọ ga-esi gbanaha nke a ndewo ndewo maazị Osuji i kwuka nke ọma ee nwaada Cynthia abịakwa m na nke gị ọzọ mgbe ị na-ekwu okwu i kwuru sị na mmadụ bụ ihe ọ na-etinye n'ọnụ biko ị nwere ike ịkọwatụla anyị nke a ọfụma ndewo ndewo ok um, dịka m si kwuo na mbụ mmadụ bụ ihe ọ na-eri ka m nye gị ọtụtụ example e nwere ihe ndị oyibo na-akpọ cholesterol e nwere nke dị mma nwere nke dị na-adịghị mma now ọ bụrụ na mmadụ na-eri ihe contain a lot of this cholesterol e nwere ike kpọọ ya abụba or ihe ọbụla n'okwu Igbo ọ bụrụ na mmadụ na-eri ihe contain ya like that much now ọrịa ndị so ụd- ụdịka ihe ahụ ga-esokwa onye ahụ ya pụtara na ihe ọbụla i riri ọ bụrụ na i rie ihe dị mma ahụ gị ga-adị mma ọ bụrụkwa na i rie ihe na-adịghị mma ahụ gị agaghị adị mma okay ka anyị wetakwa e- elekwa anya another example ụfọdụ mgbe o nwere ofu ihe na-akpata ọrịa dị iche iche n'o- n'o- n'ụwa ugbu a a na-akpọ ya obesity even though ọwụghị oge niile ọwụghị naanị onye onye buru ibu dị obese ọwụghị naanị onye buru ibu dị obese mana e nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ nwere ike iri ọ ga-awụ gị gaa hospital e checkie through your weight and your height a ga-edetermine ma ị dị obese or not now o nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga na-eri ọwụ na ị na-eri ihe ndị ahụ definitely ị ga-adị obese and onye ahụ dịrị obese onye ọbụla dị obese ga-adị prone to any sickness ọrịa ọbụla na-agafe ebe ọ na-aga ihe ọ dị ka ime invitation ya sị ya lekwe m anọ m ebe a soro m bịawa ya gịnị kpatara ihe a? ihe ọ na-eri now nke a gosiri na ihe ọbụla i riri i rie ihe dị mma just like na enwere ihe a na- enwere ihe a na-akpọ diet enwere diet now the kind of diet i riri the kind of um, i- okay a sị a sị riwe fruit riwe vegetable and all that now anyị baa n'ahịa anyị azụrụ ma nke dị mma ma nke na-adịghị mma ọtụtụ oge ị zụrụ nke na-adịghị mma gị richakwa ya ọ ga-enyekwa gị ihe dị mma n'ihi na ọ dịghị mma mana ọ bụrụ na ị zụrụ nke dị mma gị richaa ya ọ ga-enyekwa gị ihe dị mma ya wụ igosi gị that ihe ọ bụla i riri otu ihe ahụ dịrị mma then ime ahụ gị ga-adịkwa mma mana ọ bụrụ na ya adịghị mma ị na ihe niile ọwụkwa naanị ihe a na-eri eri ọwụkwa naanị nri mgbe m na-ekwu okwu before ekwuru m okwu gbasara smoking smoking na-abakwa n'ahụ mmadụ now onye ṅụga siga ga- ga-amakwa that nrịanrịa na ihe ndị ọzọ cherekwara onye na-aṅụ siga ga-abịakwutekwa ya ọ ga-eme expect okay mmadụ onye aṅụrụma mgbe ọbụla ọ na-aṅụ mmanya mgbe ọbụla ị hụ ya ọ na-aṅụ mmanya ọ ga-eme expect na otu ahụ the liver ndị na-aṅụghị mmanya dị ka nke ya ga-adị e nwere a lot of things ihe mmadụ riri nwere ike ịkpatara ya and ihe ọbụla i riri ihe o kwesịrị ịkpatara gị ka ọ ga-akpatara gị ọ wụrụ i rie nke dị mma ọ wụrụ na o kwesịrị ime gị ihe dị mma ọ ga-emekwe nke dị mma i rikwe nke na-adịghị mma ọ wụrụkwa na o kwesịkwara ime nke na-adịghị mma otu ahụ ka ọ ga-adịkwa ndewo nwada Cynthia ka m jekwa n'ebe ị nọ ọzọ maazị Emmanuel Osuji olee ihe mejupụtara ezigbo nri n'ihi na nwada Cynthia ekwuola ya kọwaa ya ka o si wee kọwaa ya ka ihe mejupụtara ezigbo nri
anyị na-ekwu ihe gbasara ezigbo ori ihe a wụ na-achọ ịkọwa ya nke ndị bekee na-akpọ define ihe a wụ ihe site na primary school nakwa secondary school ndị nkụzi nọ na-akụziri anyị nke ha na-akpọ na bekee what a balanced diet is ọtụtụ n'ime anyị ma nke a ọtụtụ n'ime anyị amakwa ama na ọwụ ụzọ ori isii e nwere e kwesịrị iri ekwuo ya na bekee ndị chọrọ define a sị ọ eating the six classes of food mana definition ahụ adịghị enough ọwụhụ iri ụzọ ori isii a naanị mana iri ha otu o kwesịrị ya wụ eating the six classes of food in the right proportion e nwee carbohydrate nwee fat nwee fruit and vegetable na ihe ndị ọzọ mezuru nke a ọtụtụ n'ime anyị ma ya mana anyị ana-eri ya ọtụtụ n'ime anyị chekwa na anyị na-eri ya ma ihe anyị na-eri ezughị oke ele ihe m na-achọ ịkọwa ị ga-ahụ onye nọ na-asị ọ na-eri nri zuru oke n'ụtụtụ jụọ ya gịnị ka ị riri ọ sị gị tea na bread N'o- n'ehihie gịnị ka o riri a sị gị o riri rice n'abalị gịnị ka o riri garị ejụọ ya sị gị ọ balance na o chenjiri ya ichekekwa n'ụbọchị ndị ọzọ ọ na-agwa gị spaghetti semovita akpụ fufu ịma ụmụ ihe ndị a niile biskit ihe ndị wụcha carbohydrates mana ndị ụlọọrụ ahụike na research emeela ka ụbọchị taa na e nwere otu e kwesịrị iji ri ihe ndị nke wụ i lee nri ndị ọwụla nọ n'ụzọ carbohydrates a sị eriwe ya carbohydrates and fatty food anyị kwesịrị ịdị na-eri ha na 5% pesenti ise n'ụbọchị ịchọtakwa ndị nke nri ndị jupụtara na protein anyị kwesịrị ịdị na-eri ya pesentị iri na ise ọ wụkwanụ ihe ndị jupụtara na nke a na-akpọ fruit and vegetables ụmụ ihe ndị anyị na-akụ na garden anyị kwesịrị iri ha 30 percent that's percent iri atọ then ndị nke wụkwanụ whole grain a sị eriwe ya pesenti iri ise ya 50 ọtụtụ mgbe ịgwa ndị mmadụ nke a ha sị gị na ha na-eme ya mana ilezi anya a sị na idiri whole grain pesenti iri ise ọ mmadụ niile ma ihe wụ whole grain ya mere onye ọbụla che na ọ na-eri ezigbo nri mana ọ ma ihe wụ whole grain o luzuola pesenti iri ise already yes mana anyị na-akọwa like ndị ụlọ ọrụ ahụike mụnwa na-arụ anyị na-agakwa na-akọwara ndị mmadụ ihe gbasara nke a anyị kọwachaala ha anyị agwa ihe kwesịrị ime mana o ruo ihe dị ka ọnwa atọ anyị ejegharị ebe a jee chọpụta ma ihe anyị gwara ndị a ha mekwara ya ị ga ha ọtụtụ n'ime ha ga na-ekpesara gị ha sị gị na ego anọghọ ụbọchị siri ike ihe ndị a niile echekwa na ire n'ebe a ga-enweta ya maka otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ ha na-eri ihe ndị and mgbe ị nọ ị na-eri nri ngo zuru oke e mere ka anyị mata na ụlọ ahụike na ihe anyị na-eri n'ọnụ dịka nwanne nwaanyị ji kwuo na ị wụ ihe ị na-eri ihe anyị na-eri n'ọnụ na-akọntributu 80% na ahụike anyị ya mere ọ ji dị mkpa onye ọbụla rie ihe ziri ezi onye ọbụla nwekwanụ ike ụbọchị taa ee ego anọhụ ọtụtụ ndị nọ na ụzọ ije town ebe me- obodo mepere emepe ha nwee ike na-ahụ ego na-eri otu ihe maọbụ nke ọzọ ndị nke nọkwanụ n'ime village kee ka a ga-esi mee ha ya wụ onye nwetara ni ya nyetụ ndị na-enwe ni maka na ihe ha na-eri most times wụ carbohydrate and fatty food ọtụtụ ndị na-eri ya 90 percent pesenti iri itoolu maybe protein na fruit and vegetable 5 5 percent imezi ya 100 and mgbe ị na-erighị ihe a otu o kwesịrị o nwe ihe ga-eme ahụ ezuo gị oke ya ma onye ọbụla gbalịsie ike mkpụrụ osisi adịghị ọnụ a na-ere ya na junction 50 50 naira apple watermelon ihe ndị ọzọ nke aka gị ruru jisi ike weta ọ wụgodi ma i nwetahụ 100% ka ọ nọrọ na i meena nke kwesịrị ime ndewo ndewo maazị osuji ị nwere ife egwu na-eri enyekwana ebe ị nọ nwaada Cynthia kedu ọ bụ ụdị mgbatịpụ ahụ niile nke ndị oyibo kpọrọ exercise mmadụ nwere ike ime ụdị mgbatịpụ ahụ ọbụla ọ chọrọ n'ezie yes n'eziokwu mmadụ kwesịrị ime ụdị exercise niile dị iche iche ọ kachasị ịma ụfọdụ oge nsogbu e nwere ebe ihe a na-akpọ exercise mgbatịpụ ahụ na ọwụ na ụfọdụ oge ndị mmadụ bịa ha na-adọligbu onwe ha n'ọrụ chee na ha mege exercise mana gị lezie anya ihe ndị ahụ awụghị exercise nọmba wan wụgodu na ọ bụrụ na ị na-eme exercise ị na-eme ihe mgbatịpụ ahụ brain gị ụbụrụ gị kwesịrị ịdị aware kwesịrị ịma that ihe ị mega wụ exercise ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ of course onye na onye rụgo ọrụ nwere a lot of things ọ na-eche na-awụhụ just ka m gbatị ụkwụ ka m gbatị aka ịrụgo okay ka anyị were ọrụ ugbo mmadụ agaala ọrụ ugbo ọrụ o nwere ịrụ buru ibu ya na-arụsi ike ka o nwee ike rụcha ha niile obi ya niile nọ ka m rụcha ihe a ka m rụcha ihe a nwee ike lawa ka m rụcha ihe a o nwere ike ọ bụrụ onye gara ọrụ a ga-akwụ ya ụgwọ ka m rụcha nke a ka a kwụọ m ụgwọ ka m were ego m lawa ọ ka m rụcha ya ka m nwee ike gaa rụọ ọrụ nke ọzọ dịka ọ na-eme ihe a ọwụ exercise ka ọ na-eme ọtụtụ oge ọtụtụ oge abi- ọtụtụ mgbe ọwụ na anyị pụọ gaa ị- ịgwa ndị mmadụ gbasara ahụike ha ị ga-anụ ikwu ha n'okwu ị na-emekwa exercise na-agbatịkwa ọkpụkpụ ahụ gị ha sị ee ịfụ na awụ m- awụ m onye ọrụ ugbo ụtụtụ ehihie abalị anọ m n'ọrụ nke a sị awụ m kapịnta ụtụtụ ehihie abalị anọ m n'ọrụ ma ihe ndị a awụhụ exercise but naturally mmadụ kwesịrị ịna-eme exercise every day if possible mmadụ kwesịrị na-eme exercise ọwụgodo na ịnweghị time ọwụgodo na ịnweghị oge e nwe nke a na-akpọ aerobics nke ahụ ọ dị difficult ihe dịka jogging jogging wụ exercise walking now walking awụ mgbe ị chọrọ ịga eh, Ogui road ị nweghị ego iji agba moto gị sị ka i jiri- ka i jiri ụkwụ gawa nke ahụ awụkwa walking dịka m si kwuo na mbụ echiche gị brain gị kwesịrị ịmata sị na ihe m chọrọ ime wụ exercise dịka ị na-eme ya obi gị nọ na i mege exercise o nweghị ihe ọzọ i chege na-awụghị ka m just mee ihe a ka m gbatị ọkpụkpụ ka ahụ m dịrị mma so exercise dị iche iche nọ ebe ahụ jogging dịka m si kwuo biking wụkwa exercise e nwere a lot of them dị very easy mmadụ nwere ike mee ọwụgodo 2 minutes ọwụgodo 5 minutes n'ihi na exercise ndị a dị very very important maka ịdị a- ezigbo ahụike mmadụ ọ dị very very important gị lee anya mmadụ na-eme exercise a ọ na-enye aka na-ecirculate blood na system mmadụ na-enye aka the blood a na-agbazuzi ebe niile o kwesịrị na-agbazu ọ na-enye aka maka respiratory system gị na-eku ume ya na gị na-eku ya ọfụma nnọọ ọ na-enye gị aka for a lot of things like ọ na-enyekwa aka onye buru ibu na ọwụgodo na i bughị ibu ị ma ọtụtụ oge ị sị mmadụ mee exercise ya sị lego otu a m dị na mmadụ asị otu a m dị ka m ga-abịa mewe exercise exercise awụkwanụ naanị maka ndị buru ibu onye ọbụla nwere ike mee exercise just ka ahụ gbasie ya ike now mmadụ nwere ike mee exercise just ka ahụ sie ya ike O- o- and ye- while you're doing that it also helps to prevent a lot of sicknesses dịka m si kwuo like something like i- i- ịdị overweight ọwụ onye na-eme exercise mgbe niile mgbe niile ọ ga-enyekwa aka even if o meghị ya maka overweight but at least ọ ga-ehelp na-ereduce ya mana e nwere ụdịka mistake ọzọ ndị mmadụ na-eme ma a sị na a na-eme exercise ugboro ugboro ahụla m ndị sị ha ga-etete n'ụtụtụ ihe dịka ebe 5 ha sị ka ha gaa morning jogging ha gachaa ya bata ha eshie chicken bupụta anụ bupụta akwa dosasịa ihe niile richaa ha niile otu mgbe echi chi hokwe ha ebilie gaa mee ọzọ dịka ị na-eme ihe a ma burukwa ya n'obi that ndị ka ị wepụrụ ewepụ abịachila so ihe ị mega ihe a awụghị exercise ọ bụ ahụhụ ka ị taga onwe gị ọ ga-aka mma onye na-eme exercise ya ewere obi ya mee ya mara that ihe o mega exercise and of course ka o nyere ya aka ka ahụ ya na-agbasi ike na ihe na general like I said earlier for the general well-being Ee, ma a ka nọkwa n'ebe ị nọ ee ụfọdụ ndị nwere ọrịa obi anyị na-anụkwa sị ha emena ihe dị otu a dị otu o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịgba nke- nke bụ ọsọ ma ọ bụ ime ịgbatịpụ ahụ ndị nke e ji ike eme a sị ebuna ihe dị otu a du- maka na i nwere ọrịa obi ma ọ bụ na i nwere ọrịa dị otu a nụwa kee ihe i nwere ikwu maka ihe dị otu a ajụjụ ị jụrụ m now so n'ihe mere m ji kpọọ aerobics mgbe m na-ekwu okwu exercise aerobics a now wụ one of the exercises even the elderly ones can do ma ndị kara nka ga-emenwu ya ị nwere ike just tete gagharịa na compound gị it is exercise as far as obi gị gwara gị na ihe m chọrọ ime bụ exercise enweghị ihe dị njọ n'ime nke ahụ but gị na-eme ya dịka i si kwuo ị ga-adị very aware of your medical condition and ị ga-adịkwa also aware of ụdịka ihe ndị ị na-eri gị megide ya awụ a sị ya egwu ha ala si ya ejule maka ọ, like ụfọdụ ndị ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ha sị ha meghe ka m mee 100 squat ibe m emele 100 ka m mee 100 ka m mee 200 i megide nga ike ruru gị gị kwụsị ọwụ a sịghị ị ga-emegide ya megide ya because ndị ọzọ mere 100 ka m meruo 100 a sịghị ị ga- ị ga-agba compound round 100 times ga-emezule nke ọbụla ike ruru gị gị kwụsị of course ọtụtụ mgbe ana m ahụ ndị ga-asị ka ha gaa morning exercise ụfọdụ ewere ego ha ji agba moto tinye n'akpa maka ha gagide gbagide gbagide ike gwụ ha ha eji nwayọọ baa moto lọtawa mgbe ụfọdụ ana m ata ha ụta kama ị ga-emegide ya daa n'ụzọ ọ ka mma na i jiri onwe gị lọta nke ahụ ị mere ya adị ya echi gị gama ọzọ ndewo ndewo ụmụnne m n'ihi na oge adịghịzi anyị ga-akwụsịke n'ebe a tata mana ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ka e si e- e- edosa ahụike mee ya ka ọ dị ahụ sie anyị ike anyị wee bie ogologo ndụ anyị ka ga-abịakwara gị